Hé a pháistí! Tiocfaidh arís! Táim ar ais anseo agus féach, inniu táimid chun leanúint ar aghaidh lenár scéalta ón Ind. Féach!

Tá filí áirithe ann agus níl siad in ann faic a dhéanamh seachas dánta a scríobh. Ach ní mar sin a bhí Tenali. An-duine ar fad ab ea é. Sa séú haois déag a mhair sé ach tá daoine fós ag caint mar gheall air. Cén fáth nach mbeadh? Tharla uair amháin go raibh an-chuid francach ann agus damáiste mór á dhéanamh acu. Bhí an grán a bhí á stóráil ag muintir an bhaile á ithe acu. Bhí sé sin dona go leor, ach de bhreis air sin, bhí lámhscríbhinní luachmhara á gcreimeadh acu chomh maith. Creimire is ea an francach. Cuir rud éigin os a chomhair amach agus tosóidh sé á chreimeadh láithreach. Is cuma leis cad atá ann, rís, leabhar, fobhríste, rud ar bith. Bhí dán leath scríofa ag Tenali. D'fhág sé ar thaobh na leapa é. Nuair a d'éirigh sé an mhaidin dár gcionn chun an dán a chríochnú bhí sé ite ag na francaigh. 'Alpairí beaga na héigse móire, arsa Tenali agus goimh air. Bhí muintir na tíre ar fad ag dul as a meabhair. Sa deireadh, smaoinigh an rí ar phlean. 'Caithfidh gach teaghlach cat a bheith acu, a d'ordaigh sé. 'Sin an t-aon réiteach ar fhadhb na bhfrancach. Bhí go maith is ní raibh go holc. Ach ní ar aer a mhaireann an cat, caithfear bainne a thabhairt dó. Agus ní gach aon teaghlach sa ríocht a bhí bó acu. Mar sin thug an rí bó do gach teaghlach chomh maith. Bhí an pobal sásta. Agus thar a bheith sásta. Cén fáth nach mbeadh? Bhí cat ag gach éinne anois chun breith ar na francaigh. agus bhí bó acu chun bainne a thabhairt don chat. Anois, má chuala tú trácht ar Tenali Raman cheana, beidh a fhios agat má bhí rud amháin a thaitin go mór le Tenali, is é an rud sin ná bainne. Agus an fhilíocht, ar ndóigh. Ó, scafa chun bainne a bhí sé. Ní fhéadfadh sé dóthain bainne a fháil. Anois, ní raibh aon fhonn ar Tenali a chuid bainne a roinnt leis an gcat. Chuimhnigh sé ar sheift. Chuir sé an bainne á bheiriú agus d'fhág mias de bhainne te amuigh don chat. Tháinig an cat agus chrom ar an mbainne a leadhbadh siar, ach rith sé amach as an áit ar an toirt agus gach aon scréach aige. Bhí a theanga dóite. D'imir Tenali an cleas céanna arís air an chéad lá eile agus an lá dár gcionn. Sa tslí sin, d'éirigh le Tenali an bainne go léir a bheith aige dó féin. Lá amháin, D'ordaigh an rí go dtabharfaí cait uile na ríochta os a chomhair chun go ndéanfadh sé iniúchadh orthu. Bhí cuma bhreá shláintiúil ar na cait go léir seachas ar chat Tenali. 'An leatsa an cat scáinte sin? arsa an rí le Tenali. 'Is liom, a mhórgacht, arsa Tenali. 'Ní maith liom an chuma atá ar do chat, a Tenali, arsa an rí. 'Is mór an náire duit é. Cad a thugann tú le hól dó? Filíocht, an ea? Nach dtugann tú bainne ar bith dó? Dhera a mhórgacht, níl aon spéis aige san fhilíocht ná sa bhainne, arsa Tenali. Níor chuala mé a leithéid riamh, arsa an Rí. Táim cinnte nach spéis leis an bhfilíocht. Ach bainne? Más ag insint bréag atá tú, a Tenali Raman, cuirfear i bpríosún thú. Ghlaoigh sé searbhónta chuige. Tugtar bainne don chat sin láithreach bonn, ar seisean. Tugadh mias bhainne isteach agus cuireadh os comhair chat Tenali í. Thug an cat féachaint amháin ar an mbainne agus as go brách leis, gach aon scréach aige mar a bheadh ag bean sí. Is ón eachtra sin a tháinig an nath cainte, 'Chonaic mé cheana thú' mar a dúirt an cat leis an mbainne beirithe. Bhí ionadh an domhain ar an rí agus a raibh i láthair. Mhair Tenali Raman go sona sásta ina dhiaidh sin agus, ar ndóigh, bhí bainne go leor aige le hól go deireadh a shaoil. An chéad scéal eile, 'Guru gan mhaith', tháinig Guru go dtí sráidbhaile beag in aice le cathair Hampi agus tháinig na sluaite chun éisteacht leis. Ina measc bhí an file mór le rá Tenali Raman. Bhí siad go léir suite timpeall ar an nGurú féasógach agus iad ag éisteacht le gach siolla a tháinig amach as a bhéal. Ní ceart muisiriún a ithe, arsa an Gúrú, má bhíonn gealach lán ann. Rudaí seafóideacha mar sin a bhí á rá aige. Níl aon mhaith sa Ghúrú sin, arsa Tenali leis féin. Ag cur dallamullóg ar an bpobal atá sé.

Theith an gurú bréige as an áit agus ní fhacthas sa cheantar sin riamh arís é. Gráinne arúir. Lá amháin bhí bean bhocht feirmeora ag cáitheadh arúir. Tháinig préachán agus scuab sé gráinne uaithi. Shuigh sé ansin ar ghéig agus é ar tí an gráinne a ithe. Bhí bean an fheirmeora ar buile. Ba luachmhaire léi siúd gach aon ghráinne. Chaith sí fód leis an bpréachán agus d'aimsigh sa cheann é. Thit an préachán. Má thit, thit an gráinne amach as a bhéal. Léim an bhean chun an gráinne a shábháil ach chuaigh sé isteach i scoilt bheag sa chrann. Rug bean an fheirmeora greim ar an bpréachán. Faigh ar ais an gráinne sin nó maróidh mé thú, ar sise. Féach an píosa gráinne istigh ina bhéal. 'S é ag eitilt uaithi. Rinne an préachán gach iarracht teacht ar an ngráinne, ach níor éirigh leis. Bhí an gráinne rófhada istigh sa scoilt. Beidh orm cabhair a lorg, arsa an préachán le bean an fheirmeora. D'eitil sé leis gur bhuail le fear coille. Arsa an préachán leis, Hi hi! Leag an crann go bhfaghaidh mé an gráinne atá istigh ann. Níor éist fear na coille leis an bpréachán. D'eitil sé ansin go dtí an pálás. Arsa an préachán leis an rí, A rí! A rí! Maraigh an fear nach leagann an crann go bhfaghaidh mé an gráinne atá istigh ann. Níor thug an rí aon aird ar an bpréachán. Ar aghaidh leis ansin go dtí go bhfaca sé an bhanríon sa ghairdín. Arsa an préachán léi, A bhanríon, a bhanríon, meall an rí chun an fear a mharú nach leagfaidh an crann go bhfaighidh mé an gráinne atá istigh ann. Ní raibh an bhanríon sásta an rí a mhealladh. Bhí rudaí eile le déanamh aici. Ar aghaidh leis an bpréachán ansin go dtí gur casadh nathair nimhe air. Arsa an préachán léi, A nathair, a nathair, bain plaic as an mbanríon, nach meallfaidh an rí chun an fear a mharú, nach leagfaidh an crann go bhfaighidh mé an gráinne atá istigh ann. Ní bhainfeadh an nathair plaic as an mbanríon. Ar aghaidh leis an bpréachán ansin. Chonaic sé bata ar an mbóthar. Arsa an préachán leis an mbata, A bhata, a bhata, buail an nathair nach mbainfidh plaic as an mbanríon, nach meallfaidh an rí dhon an fear a mharú, Nach leagfaidh an crann go bhfaighidh mé an gráinne atá istigh ann. Dhiúltaigh an bata aon chúnamh a thabhairt dó. Ar aghaidh leis an bpréachán ansin go dtí go bhfaca sé tine. Arsa an préachán léi,

arsa an préachán leis an uisce, a uisce, a uisce, múch an tine, nach ndófaidh an bata, nach mbuailfidh an nathair, nach mbainfidh plaic as an mbanríon, nach meallfaidh an rí chun an fear a mharú, nach leagfaidh an crann go bhfaighidh mé an gráinne atá istigh ann. Ní raibh an t-uisce sásta an tine a mhúchadh. D'eitil an préachán ar aghaidh is ar aghaidh go dtí go bhfaca sé damh.

Mar sin, lean an préachán dá chuardach go dtí go bhfaca sé rópa. Ar seisean leis an rópa, A rópa, a rópa, ceangail an damh nach n-ólfaidh an t-uisce, nach múchfaidh an tine, nach ndófaidh an bata, nach mbuailfidh an nathair, nach mbainfidh plaic as an mbanríon, nach meallfaidh an rí chun an fear a mharú, nach leagfaidh an crann go bhfaighidh mé an gráinne atá istigh ann. Níor bhog an rópa. Ar aghaidh leis an bpréachán go bhfaca sé luch. Arsa an préachán léi, A luch! A luch! creim an rópa, nach gceanglóidh an damh, nach n-ólfaidh an t-uisce, nach múchfaidh an tine, nach ndófaidh an bata, nach mbuailfidh an nathair, nach mbainfidh plaic as an mbanríon, nach meallfaidh an rí chun an fear a mharú, nach leagfaidh an crann go bhfaighidh mé an gráinne atá istigh ann. Ní chreimfeadh an luch an rópa. Bhí an préachán ag éirí an-tuirseach. Ar deireadh bhuail sé le cat. Arsa an préachán leis, A chait, a chait, beir ar an luch nach gcreimfidh an rópa, nach gceanglóidh an damh, nach n-ólfaidh an t-uisce, nach múchfaidh an tine, nach ndófaidh an bata, nach mbuailfidh an nathair, nach mbainfidh plaic as an mbanríon, nach meallfaidh an rí chun an fear a mharú, nach leagfaidh an crann go bhfaighidh mé an gráinne atá istigh ann. Nuair a chuala an cat caint ar luch tháinig lasair ina shúile.

Thosaigh an tine ar an mbata a dhó. Thosaigh an bata ar an nathair a bhualadh. Thosaigh an nathair ar phlaic a bhaint as an mbanríon. Thosaigh an bhanríon ar an rí a mhealladh. Thosaigh an rí ar an bhfear a mharú. Thosaigh an fear ar an gcrann a leagan. Tháinig an préachán ar an ngráinne arbhair is níor mharaigh bean an fheirmeora é. Agus b'in an scéal. Féach, má théimid ar ais, feicfimid an scéal, an cat, an luch rópa, an damh, an t-uisce, an tine, an bata, an nathair, an bhanríon, an rí, an fear, crann gearrtha, An píosa arbhair agus bean an fheirmeora. So, b'in an leabhar agus na scéalta iontacha ón Ind atá ann. Súil agam gur thaitin siad libh agus táim ag tnúth leabhar eile a léamh agus, nó scéalta eile a léamh go luath. Go dtí sin, tabhair aire daoibh féin.